aa kalatatu inachoka kumudzi kumalawi obwande mukuti chani so chawango muli bwanji anzathu inu kuno kwanu ku nyasalande tiliko bwino ndithu masiku akupita uja anati masiku amatheradi kuchitseko amene uja ananena zoona kwabasi mwamva inu chifukwa ndi ee basitu akupita masiku achimwene nchifukwa chake ndimakhala nthawi zonse munthu wamantha enaake akamapanda kuchita zinthu zoyenerera kumaona ngati ali nayo nthawi yonse kumachita zombwambwana zopanda ndi mchere womwe kumaona ngati akadalipobe masiku ndipo nthawi akadali nayobe yokwanira Mundilole monga mwa nthawi zonse achimwene ndithokozenso omwe aja akhweze buses kamba kotiguriranso sitampa tsiku la lero. Kukhweze buses kasitomala amakhala bwana timapanga zoti kasitomala asangalale. Ndifanike kumeneku nkhani zina ndi zinazi aah nkovuta kuti mukhoza kuzimva achimwene. Ndi adongosolo koopsa. Munthune lero ndadzuka munthu wozunguzika kwambiri. Ndati phee kumaganizira kuti Komatu kunena moona mtima, moyo ndiye ukunyung'unya koopsa. Ndimadzangoganizabe za ubwandebwande choncho. Za ubwande zinadzandibwerera nditaona kuti makosana alemba chikalata chomaliza chodziwitsa onse oyenga mafuta ophikira kuti akuyenera kuchita zimene adaagwirizana, kutsitsa mtengo wa mafuta ophikira. Nditaiona kalatayi, yosainidwa ndi munthu, kasiginichala kake ngati mapazi a mbalame choncho, ndinamva chisoni kuti tili mu nyengo imeneyi, nyengo yomwe mphamvu zathu ndi zochepa, chuma chathu chili m'manja mwa anthu ochepa chabe, obwera, amene amatha kupanga zinthu zimene zikhoza kuwakomera iwo okha basi. Ena onse, kaya aona kuti achita bwanji, iyaa, Ndimalingalira mozama zija za kupalamula vumbwe nkulinga uli ndi nkhuku. Pepanitu za miyambizi sikutibe ife timazikonda kwenikweni miyambi inayake koma amakamba anthu ena akali ndi mkwiyo umangokolezera mkwiyowo. Komanso miyambi inayake imakhala ndi nthawi yake. Ndiye sikutibe za miyambizi mm, kuti ndi mbali yathu? Ayi, ayi. Komabe ndimati nkhondo imene tidayiyamba yolimbana ndi azikoni wanu Ndalama ndi Wathu timayeneranso kukonzekera zotsatira zake. Zimadzaoneka ngati mkulu amene tamupana kwabasi ali ndi anyamata ake ambirinso. Zikuoneka kuti azikoni wanu ndalama ndiwathu amene takhala tikumawaona kuti ndi akamuna ambiri ndi anyamata ake a mkuluyu tamupanayu. Zikuoneka ndithu pang'onopang'ono nayenso akufuna kuti ationetse kuti opanda iye tikhoza kukong'onthedwa koopsa kufikira pogwada pamaondo kupepesa. Pano zikumadzaoneka kuti anzathu akumakhalirana pansi kugwirizana zochita. Tikamadzuka mmawa uliwonse tikumapeza kuti china chilichonse chakwera mtengo. Ifeyo, tisaname, ku Nyasande kuno, tikumaonabe ngati zina zake zikumachitikira dala. Anthu akumakhala pansi kukambirana, Aaa, tiyeni tiakhaulitse manyasawa, adziwenso kuti chuma chawo chili mmanja mwathu. Chifukwa kunena moona mtima, katundu wina amene akukwera mtengo molapitsa, akumadabwitsa kuti tsopano kodi ameneyo ndiye akukwera chifukwa chiyani? Zikumaoneka ndithu kuti katundu amene akukwera mtengo molapitsa ndi amenenso manyasa ambiri amagwiritsa ntchito pafupipafupi. Akumadziwa ndithu kuti tikatere, basi, manyasa akwiya kwambiri, akhaula, aidziwa bangwe. Iwo akuona ngati angalimbane ndi ife? Ufulu wa malonda penapake achimwene ukumadzakhala ngati unachuluka kwambiri kwathu kuno. Aliyense kupanga zimene akuona kuti zikhoza kumusangalatsa, kutchita mitengo pa katundu mmene munthu akuganizira. Eee! Zikutipweteka ku Chikumbeni kuno tisaname. Ndati, katundu amene akukwera molapitsa ndi uyo amene akudziwa kuti anthu amagwiritsa ntchito pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Koma zinthu ngati mowa, ndudu za fodya, ayi ndithu, osamakwera ayi modabwitsa. Kudabwanso kuti kodi inu, mesa amenewanso ali konkuno? Kodi ngati ndi kusokonekera kwa zinthu, ndiye kuti zakhudza zinthu zokhazo zofunikira kwambiri pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku ngati sopo mafuta ophikira makeso ndiwo pamene kumbali ya kabangayi nduduzi kumeneko mavuto azachuma sakupanga nawoko eti ayi dala ine ndikumaona anthu adakhala pansi nkumauzana chochita kuti akuluakulu tiyeni tigwetse chinthuchi basi zoona angamalimbe mtima manyasa awa kumati alimbane ndi ife Zikoni wanu ndalama ndi wathu. Ndalama zawo samakonda kusunga kumabanki kwathu kuno. Ndipo munthu amene tikulimbana naye kwambiri, wa ndalama zake zochuluka, koma kwathu kuno ndalama zakezo sizimaonekatu, zimakaonekera kunja. Zimapitako bwanji? Kaya. Ine ndi umbwande wathuwu tikumaonabe kuti eh, nkhani zake ndi zikuluzikulu. Tikumaonabe ngati kuti munthu wamkulu amene tikumufunafuna, amene nkhani zake takhala tikukambirana kuti ayi, watidyera masuku pamutu kwa nthawi yayitali. tikumadziona ngati nkutheka amabwera kwathu kuno kudzatenga ndalama nkupita nazo ndithu uyuyu tikulimbana nayeyu zikhoza kuthekanso kuti sabata ziwiri zapitazo anali mwathu mommuno kukumana ndi onse oyenera kukumana nawo kenaka ndikunyamula ndalama zake nkumapita nazo lero lino anzake akutifinya chifukwa akudziwa bwino lomwe kuti makiyi sali ndi ifeyi ali ndi iwowo ndikulankhulatu ngati wamisala chimwene Koma osamayiwala, wamisala anaona nkhondo. Anzathuwa nthawi yomwe amalimbikira kumatenga mabizinesi athu onse kukhala mmanja mwawo, ife tinkaona ngati tchetera. Kumachoka kwawo kubwera kuno kumadzapanga patapata weniweniyu, eni ake tili m'khafe. Kumadzapanga fizesi weniweniyu. Ayi ndithu, eni ake tili kudzibaka, kutchova juga. Maboma athu satithandiza achimwene. Pena ndikakhala kumaganiza kuti koma zoona ngakhale kuweta nkhuku komweku basi boma lidawasiyira anzathu obwera? Ife kuno tidziweta zinthu zovuta kudya ngati mbira yoti kupanda kusamala mmalo modula khosi umadzazindikira kuti wadula pamimba. Mpendadzuwa wathu wolima tokha, soya yense wolima tokha, mtedza wathu wolima tokha koma ndithu mafuta nkumatiyengera anthu ena Kodi ifeyo ndiye kuti chovuta ndi chiyani? N'chifukwa chiyani azitsogoleri athu safuna kuthandiza anthu awo pa zinthu ngati zimenezi? Ife koma ndiye kumatipatsa zimatisheti zotamuka chikhosichi kumadutsa cha mu mchombomu. Zoona? Mikate yomweyi iyi, makosana m'makwalalamu si mmene akuyiphikira, yonunkhira bwino yamakono koma kumasowa nayo kolowera. Sitolo zonse zikuluzikulu akuyendetsa ndi anzathu omwe aja a zikoni wanu ndalama ndi wathu. Sangalole zingwa zathuzo zikakhale m'sitolo zawo. Ife tizingogulitsana tokhatokha mu njira ya Ingwemu, mwa Abuluzimu, mwa Mseche, ku Mbavi, Mphepo Zinayi, mwa Katolimu, koma msitolo zawo zikuluzikulu ayi ayi mapazi anu azikang'awa asabwere ndi mikate yanuyoyi akafuna kukweza mtengo wa chingwachi basitu amachita kuwuzana pakati pa usiku mmawa ukamacha chilichonse chimakhala chatheka minda yathu ya nzimbe nzimbe yathu kulima tokha kutcholanso tokha koma mtengo wake wa shugayo ayi zikomo wakuda nzathu akayamba kampani yake yopanga katundu koma ndiye timakhala tutuwiri zolembera m'manja kukatenga misonkho molapitsa kumukama mpaka naalire kuti abale ndikulephera kupuma kenaka basi mpaka nationetsetse kuti watha basi kampani zobwera timatha kuzisekerera kuti hehehe ayitu musadandaule inuyo mukhoza kumakhala kaye osalipira kaye misonkho kwa zaka eh, zisanu kaye kenaka mudzalipira mtsogolomo mukutithandiza inuyo bwana wathu wa mommuno akangoyeserera kupanga bizinesi Tsiku lomwelo watsegula bizinesiyo, waziphaso ochokera ku asembule amakhala ali pakhonde kudzatolera yachiphaso. Tsopano ndiye yachiphasoyo ichokera kuti? Bizinesi tangoyamba kumene iyi. Tikuzunzana tokhatokha. Tikuzunzika ndi kukwera kwa mitengo ya katundu kwathu kuno. Koma zinazi ndi zofuna kutambalala basi ndi atsogoleri athu miyambi basi ati chani chani kaya anayamwa anayamwa ati kaya chani tonde kaya chani kaya anzathu akutitengera miyala yathu ya mtengo wapatali kupita nayo kwawo ife tatanganidwa kulimbirana ufumu